yalama san mun bɛ yen an ka commune dɔ bɛ yen ko siyadugu i k'a dɔn k'a fɔ siyadugu commune n'an b'a wele ko siyɛla a n'a mara bɛɛ lajɛlen kɔrɔ daba gɛlɛya bɛ bi fo k'a fɔ k'a to ten sabula dugu bɛɛ lajɛlen wulila bi ka na santoro ni karantela allahu akbar daba c'est plus de 4000 personnes min b'a la ka déplacer baganw b'o la buna adamadenw b'o la
a tɛ se ka lakali ka se a dan na
ayiwa naamu
bon n'i sera bɛlɛncɛ k'an yɛrɛ da la sisan parce que nin ye ne yɛrɛ bɔ bɛ bɛlɛncɛ sa sa ka na ko eh, ka taa situation lajɛ ka na ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye mhm. il y a plus de 3000 personnes bon baki fila de b'a la ka tigɛli kɛ o baki fila yɛrɛ dɛsɛlen don bi ka tigɛli kɛ kɔrɔ daba mhm. kulun b'a la ka tigɛli kɛ kulun yɛrɛ kulun min bɛ danganda la o dɛsɛlen don mhm. Buna adamadenw b'a la ka don baki de kɔnɔ, bakilamɔgɔ yɛrɛ b'a la ka kulo ko gasoil ko ka gasoil kɛ k'u boloma dɛmɛ, ɔnhɔn, an bɛna o weleweleda kɛ san dugu kɔnɔ pour que u bɛ se ka taa dɛmɛ don mɔgɔ déplacélenw ma cogo min na, unhun, kɔrɔdaba k'a daminɛ depuis sura minuit fo ka na bila fajiri da in na, fo ka na bila sa da in na, buna adamadenw de b'a la ka taama u sen na ka bɔ u ka sigiyɔrɔ la ka na san dugu kɔnɔ. E mun na?
bon ni dun ye sa kunu kunu kunu baara nin bɛɛ lajɛlen daminɛna kunasini de mais baara juguyara kunu kunu de i k'a dɔn k'a fɔ siyɛla commune kɔnɔna na mhm. parce que banbaanciw ye munumunu salo kɛ yen wa u ye munumunu salo kɛ yen mhm. u ye mɔgɔ wolonwula de faga ala mɔgɔ wolonwula u y'o de bɔn'u ni la an ye bilan min sɔrɔ fɔlɔ Wa an ye kibaruya yɛrɛ mɛn sɔgɔmada in na u bɛ munumunu salo la i k'a dɔn k'a fɔ commune kɔnɔna na yen mɔgɔw bɛɛ b'a la k'u ka minɛnw cɛ dɔw nana k'u ka ɲɔ to dɔw nana k'u ka dabaw to wa min bɛ se ka na ni min ye i nana n'o de ye n'i tɛ se ka na ni min ye i y'a to yen donc Ala sago kojugukɛlaw sago sago tigi ye Ala ye
donc maintenant o ko de bɛ an ka san dugu kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ tigɛda k'a daminɛ Bɛlɛncɛ fo barrage la a bɛɛ mɔgɔw b'a la ka tigɛ a la tellement que mɔgɔw jatigɛra ka daminɛ kunun 14 heures la ka se sisan da in na, mɔgɔ si ma sunɔgɔ ba kɔfɛla la commune de Siyadugu, unhun, unhun, donc weleweledakan de don ka se sanka bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka dɛmɛ don an ka Siyadugu commune mɔgɔw ma bi fo ka taa bila Adamanbugu ka taa Kacɛna commune na o bɛɛ de wulilen bɛ bi ka sababu bɔ banbaanciw la parce que don o su fɛ k'u taara waajuli kɛ Folomana Solomana i ka ka fɔ yafe pur de san kɛ de psa ninnu taara ka taa wadu kɛ ka marifa tu kɛ kun o de jamana bɛɛ pan bi bɛɛ de b'a la ka wuli se kɔmi den du dun kɛra kɔrɔbɔyan fan bɛ ka' mali la bi bi a banjuw ka dalu ye nin de ye ka mɔgɔw jatigɛ ka mɔgɔw siran ka taa i k'a dɔn bi dugu duguw kan walasa eh, du- adamaden ka girin n'o kɛra a bɛ maanifiye wa- eh, hawuja nin y'u ka laada kɔrɔ ye nka yalima an bɛ don min na ko bi San yɛrɛ lakana ko a talen bɛ ba la cogo di
bon eh, kɔrɔ Daba parce que u ye nin dabɔ fɛn min kama a a kɛra de ko sɛnɛ kana kɛ ba kɔfɛ n'i dun ye San jate minɛ San ye San bɛ n bɛ se k'a fɔ San bɛ balo ba kɔfɛla la ɲɔ sira kan Mhm. Bon ga fana bɛ balo ba kɔfɛ ɲɔ sira de kan bamɔgɔ de bɛ san ni ga bɛɛ balo bon sigilen bi bi na an bɛ se ka fɔ u b'u sen la mɛ mɛ an ka tiɲɛ fɔ kunun ko awy nana mɛ awy nana i ko fasi de kɛ mɛ u ye jateminɛ kɛ ka taga dɔnku o bɛɛ bɛ si mɛ tɛ bɛ disitigiw talen don ka se ka lakana sabati mɛ ba kɔfɛ k'a daminɛ dimanche la fo ka n'a bila de la commune de Siɛla tiɲɛ tɔgɔ Mamadu aa u jigila misɛnyalen don bi dɛ unhun unhun u jigila misɛnyalen don bi fo k'a fɔ k'a sɔtɔ u kan bɛ k'u jigi da u ka donsow de kan unhun ɛɛ ayiwa Aba i k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ min ye kisi ye ani tanga Ala k'o kɛ ami ami Ala k'a don u kalo dibi la ami ami ami ami k'an bɛn waati wɛrɛ